fo ka na laada jɔ fo ka na don ménopause kɔnɔ waati min na olu ka ɲɛfilatigiya bɛ daminɛ o cogoya kelen tun b'an ka maakɔrɔ cɛkɔrɔbaw la ten i mana bɔ sogo ka tentation sogo bɛ samani min kɛ ka taga kafoɲɔgɔnyaw ma i jɛlen kɔfɛ o kɔ pewu olu minnu bɛna banamini ɲini ni fɛn caman cɛ o bannen i tɛmɛnen o étape la waati min na i bɛna ɲɛfilatigiya o waatiw kɔnɔ nka n'i bɛ anw ka nin waati in na sisan e ye sɔnni kɛ a ka kan i ka ɲɛ filanan in baara waati ka sɔmi développer i yɛrɛ la a tile fila ni retraite spirituelle nin kɛ k'i dogo mɔgɔw la a waatinin kɔnɔ ou bien ka i bɛ bɔli min kɛ ka taa buwatiw ni makiw la k'o waati bila k'i ɲɛsin i yɛrɛ kun ma k'i ɲɛ yɛlɛ ka sɔmu lajɛ ka sungun lajɛ ka siɲɛw bɛlɛn tamasiyɛnw natɔw bɛlɛn k'a lajɛ est-ce que nin tɛ ne ka fɛn jaabi ye o ka fisa ale fɛnɛ ma kosɛbɛ ka bɔ ɲininkali kɔnɔ k'a da ye n'i ma wasa i b'a fɔ an bɛ dɔ fara a kan
n wasara yɛrɛ de karamɔgɔ i i foba don i folen don mais i kun bɛ ka kuma dɔ fɔ i ko ko kilisiw kilisi tɛ anw bolo parce que min bɛ mɔgɔ protéger sigo la à part ji ji i ko ko ka ji sigi i kun yan fan fɛ ka i ya- i miirina kalifa a la après o o o ɲɛfɔli ni ji bɔra ye i kun da magara kilisi la parce que an yɛrɛ b'o fɔ an ka laseliw la an ko eh, kilisi fɛn fɛn b'u bolo n'u b'o ni eh, silamɛya ɲagami ou bien k'o ni kuranɛ ni ko ninnu ɲagami arabuya ɲagami eh, an yɛrɛ b'a fɔ n ko anw ta de tun don ka sɔrɔ diinɛ nin ma na quoi ɔ maintenant ne bɛ fɛ k'a dɔn o kilisi ninnu dɔw o kumakan ninnu dɔw o b'anw bolo k'i ka i yɛrɛ protéger sigo la wa ou bien i yɛrɛ bɛ se ka inspiration sɔrɔ i yɛrɛ ye k'i concentrer i yɛrɛ ye ka kuma i yɛrɛ i yɛrɛ hakilina la eh, k'i kalifa sigo sigo c'est à dire k'i yɛrɛ protéger kumakan na sigo la après voilà ka mhm. kuma quoi mhm. eh, yala k'i yɛrɛ protéger o ɲininkali la est ce que ça c'est faisable ou pas
awɔ bon n'i ko k'i yɛrɛ protéger n b'a fɛ k'i ɲininka o yɔrɔ parce que n'i protection fɔ dɔrɔn o t'a hɛrɛlama ye bilen e bolo sisan k'i yɛrɛ protéger sunɔgɔ furancɛ in kɔlɔlɔw de ma wa parce que sigo bɛ na e ma yɔrɔ min na sigo ni tiɲɛni tɛ na e ma dɛ tiɲɛni sigo de bɛ na e ma tiɲɛni natɔ o sigo bon a t'a kun bɔ k'i protéger o ma k'i da quoi ou bien i kan bɛ porotezeli min ma i n'a fɔ n datɔ min filɛ nin ye fɛn jugu kana n sɔrɔ sigo kɔnɔ
fɛn jugu kan'i sɔrɔ wa n'i bɛ kɛlɛ la i ka kɛlɛ ka se ka i ka se ka se sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ kosɛbɛ sebagaya sɔrɔ sigo in kɔnɔ awɔ awɔ o y'o de la n ye jiko in fɔ n ko ŋaniya ŋaniya b'i la fɔlɔ i b'o fɔ ji in na daji daji de ye eh, kirisi fɔlɔ ye ŋaniya ŋaniya b'i la n'o ŋaniya ye ne bɛna nin sigo min kɛ o tuma n ye a don e la ou bien n ye o ŋaniya siri k'o don ji in na o tuma nin ka kɛ sababu ye ka don ni sigo jugu bɛɛ lajɛlen cɛ a n'a kɔlɔlɔ ne bɛna sigo sigo kɛ k'a kuncɛ n ka lawasa kan n kɔni y'o ta k'o don ji in na i n'a fɔ an bɛnba kɔrɔmaw kun y'o sogona don ji la cogo min na o tuma ne ka sigo kɛta ne ye n da ne ɲɛ tugunna fo ka n wuli sa n bɛna sigo sigo kɛ k'a kuncɛ lawasa la ne ye sebagaya o ko wɛrɛ o lawasa ɲinitɔ de don quoi k'i lawasa la satisfaction donc i b'o de fɔ maintenant labɛnw de bɛ yen o labɛnw n ye fɛnɛ kalanden gansan ye nka n ɲagalen bɛ an karamɔgɔw la o labɛnw b'u bolo wusutaw b'o la muntaw b'o la n tɛ minta kɔni ma minta mɛn a la mais wusuta b'a la muntaw bɛ o la kolitaw yɛrɛ bɛ o la yiri kunda i bɛ se k'olu kɛ k'i da o tɛ kirisi yɛrɛ o ye labɛnw ye i y'a faamuya misali don mɔgɔ dɔw bɛ barakante kelen kelen mɔgɔ dɔw bɛ yen n'u mago bɛ sigo basigilen na ka sɔrɔ a ma kɛ nin jatigɛ sigoba ninnu ye ou bien sigifɛn wɛrɛw mana don a kɔrɔ k'a wolo jatigɛw la parce que dɔw ja bɛ tigɛ fo ni farigan bɛ wuli dɔw bɛ barakante kelen tu t'o la tata la u b'o dɔɔnin kɛ tasuma kisɛ la ka yɔrɔ wusu sanu k'u da u b'a kɛ depuis su kotɔlani ɔ o yiriw caman bɛ yen ka sigiyɔrɔ basigi ka don i ni o hakilila fɛnw cɛ quoi parce que sigifɛn farisogo t'a la u bɛ se ka na sigifɛn sigifɛn an bɛnba kɔrɔma minnu ma wasa caman ye olu ye u ma wasa an na olu y'an to u kɔ yan kɔ ye an y'an kɔ don u ma u yɛrɛ jigi tun bɛ u tɔgɔw ka da dɔw tɔgɔw ma da dɔw tɔgɔw dara ka tila arabu tɔgɔ kɛ k'o masqué han ɲamantonw ni forokow ni fɛnw caman b'an fɛ yen bi k'olu yɛlɛmana k'u kɛ musaw ye ka dɔw kɛ adamaw ni hawaw ye ɔ o mɔnɛ bɛ se ka kɛ o ɲamanton tɔgɔma o sibiri tɔgɔma o seriba tɔgɔmaw n'o ngolo tɔgɔmaw o mɔnɛ bɛ se ka kɛ olu la olu caman bɛ na an ma Bon an bɛ o bɛɛ fara sigifɛn dun kan sa donc koli yiriw bɛ yen muntaw ni wusutaw bɛ yen i bɛ se k'o labɛnw kɛ k'i da o bɛ sigo in basigi o bɛ se ka sebagaya yɛrɛ d'i ma olu kan sigo in kɔnɔ n kɔni b'o dɔn mais k'a fɔ ko n ka kirisi dɔ fɔ tan ko min bɛ se k'a kɛ ni n ka kalandenya jɔn tɛ fɛn dɔ ye ko an bɛnba kɔrɔmaw n tɛ o yɔrɔ olu dɔn o kirisi dɔn

Arama arama bɛ yan nɔ arama bɛ yan fɛnɛ an ka kuma di karamɔgɔ ye an bɛ yafa deli fɛ i mɛnna an bolo dɛ ɛri fila ni kɔ sisan an bolo vraiment n terikɛ nin y'an ka misiyɔn de ye o nin y'an ka ci de ye dakɔ arama aw de bɛ foli la dɔgɔnɔ dɔgɔnɔ dɔgɔnɔ kama o tɛ o tɛ aw bɛɛ lajɛlen folen don kamakaw foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an mɛnna lamɛnni la kosɛbɛ fo kosɛbɛ a ka timinandiya ni a ka nin jaabi ɲɛ tɔnɔma ninnu na ka di anw ma vraiment ka bɛɛ lajɛlen fo ee an tun bɛ ka kuma tɛmu min kan n'an ye kɔrɔfɔ caman mɛn karamɔgɔ bolo yɔrɔ dɔ de tun bɛ yen ne tun bɛ fɛ karamɔgɔ ka o yɔrɔ in de developpe n ye dɔɔnin o de ye paseke la n'i y'a jateminɛ alienation n'i y'a jateminɛ anw yɛrɛ fɛ farafinna ani fɛn dɔ de ɲagamina ɲɔgɔn na i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na i ka walawalaliw kɔnɔna na bon i b'a ye k'a fɔ farafin ka diinɛ determinenen don ni mɔgɔ min y'a kolonize de Ɛɛ deja ni y'a sɔrɔ an dun y'a ta k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ pepulu wɛrɛ de tun y'an kolonize min tun tɛ arabu ni tubabu ye ɲama tun bɛ golofinw sɔrɔ o diinɛ ninnu yɛrɛ kɔnɔna na bon ne tun bɛ fɛ i ka syndrome de stockholm i m'a fɔ ma paseke la o bɛ na ni o de ye kuwa n'o y'a sɔrɔ i bɛ se k'o o phénomène nin fana développer an ye ka fara i ka eh, nin walawalali tɛmɛnen tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kan a bɛ diya ne ye kosɛbɛ i folen don karamɔgɔ modibo
Aa foli diyara n ye o bɛnna an ma a ye tɔgɔ min fɔ nin ye tubabukan na eh, nansaraw yɛrɛ ye tɔgɔ min sɔrɔ kisikasa la ko syndrome de stockholm o de ye nin ye kuwa u ye tɔgɔ ni ɲɛfɔ cogo min sɔrɔ kisikasa la an da sera a fan caman ma yan sadiri eh, ale ye fɛn ye nin syndrome in n'a fɔra syndrome syndrome tɛ banakisɛ tɛ bana taamasiyɛn bana ye ɲala bɛ fɛn min kofɔ k'a yira k'a bana b'i la o de ye syndrome ye yaya ko n'i ye kisikasatɔ lajɛ i bɛ taamasiyɛn min y'a la k'a fɔ k'a ka bana tɔgɔ de ye ko kisikasa alienation ou bien acculturation yaya ou bien eh, complexe ko o de ye i n'a fɔ n'i ye wulu ta e ye wulu fitinin ta k'a to a ka wuluya kɔnɔ ka na n'a ye i bara fɛn fɛn ka di e y'a k'o kɛ i y'a lamɔ ni o de ye i y'a faamuya i y'a balo o kan k'a dumuni o kan ka siyɔrɔ ɲuman d'a ma o kan o tuma k'a derese k'a lakolo o kan a nana se yɔrɔ dɔ la n'a y'a sɔrɔ e ka o kololi kɔnɔ e kɛlen don k'a bila mission min na o yɛrɛ ni wuluya tɛ taa bilen o tuma a bɛ bɔ wuluya minan kɔnɔ i y'a bila minan min kɔnɔ k'a kɛ o ye o ye fɔlɔ ye a bɛn'a identifier e yɛrɛ de la n'i y'o wulu ɲininka cɔ o hakili k'a fɔ k'e dɔ de y'ale ye a kɛr'i den ye sa o a kɛr'i taamaɲɔgɔn ye sa o a kɔni y'i dɔ ye wulu in bɛna ɲinɛ a ka wuluya yɛrɛ kɔ pewu ka n'a nɔrɔ e sawura n'e cogoya la a b'e fɛla labato k'e goyanyeko kɔn hali n'a y'a sɔrɔ e fɛla o ye ale bilali ye wulu wɛrɛ la n'i m'i kɔlɔsi a bɛna farinya wulu wɛrɛ ma ka tɛmɛ hali e yɛrɛ n'o wulu wɛrɛw cɛ kan e yɛrɛ tɛ min d'a wulu ɲɔgɔnw kan ale bɛn'o de d'a wulu ɲɔgɔnw kan ale yɛrɛ bɛna se hakɛ dɔ la ale t'a yɛrɛ ye o wulu ninnu na donc ale bɛ kisi kasa ka ban a yɛrɛ kun ye k'i cɛ ka bɔ a yɛrɛ kun kɔrɔ a caman yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ min kɔnɔ bi an bɛ se k'a fɔ k'a bɛ se yɔrɔ dɔ la fo k'i hinɛ ni ɲugun don i yɛrɛ kun na bon anw sera o ma bi donc syndrome de stockholm de ye marabaga ka maralen ka na ka n'i identifier marabaga yɛrɛ la fo k'a yɛrɛ sawura bila ka kɛ o ye i ye kuma ban fɔlɔ o i komi bi mali jamana kan n'an ka saheli jamana ninnu kan anw de arabuyara fo ka tɛmɛ arabuw kan u ye tɔgɔ dɔ da o la yan ko diinɛ diinɛ baara tun bɛ yen ka sɔrɔ arabuya tɛ o ye kelen silamɛya diinɛ in bɛ yɔrɔ wɛrɛw la olu ka arabuya tɛ nin bɛɛ bɔ mais ka n'anw ta juguya ni bɛɛ ta ye syndrome de stockholm in de bɛ k'o kɛ n'i bɔra saheli jamana ka jigin tukɔrɔ jamanaw kan o bɛ daminɛ korowari jamanaw togow ni bɛnɛnw sa fo kamerun ɔ nabila isa diinɛ mɔgɔw sera olu fɛnɛ ma yen k'olu eh, eh, eh, eh syndrome de Stockholm ya c'est un néologisme quoi ko olu fɛnɛ ka miirina minɛ fo k'u k'u yɛrɛ ye fo ka na se pasitɛriw bɛ yen bi Jésus ko Jésus yɛrɛ y'a kɛ k'a dan yɔrɔ min na olu tɛmɛn'o kan ni ala y'e ci bi e ka taga papu kɔrɔfɔ olu ye k'e ci e ka dɔ fɔ isa ma olu ye olu b'u ɲin gwɛ i la i b'a fɔ wulujugu bɛ k'a ɲin gwɛ a wulu ɲɔgɔn na cogo min na a matigi nɔfɛ olu ta kelen b'o ye tagabolo kelen kelenw b'an senkɔrɔ yan o tɛ kerecɛnya ye o tɛ arabuya ye mais olu yɛrɛ fɛnɛ tɛ anw ta ye olu fɛnɛ dɔw b'an senkɔrɔ yan o kɔni ye diinɛ suguya wɛrɛw ye ten u b'a fɔ dɔw ma ko mɔrɔmɔw u yɛrɛ b'a fɔ a tɔgɔw ka ca yaya donc i marabaga dɛ fo k'i sanga ɲɔgɔnyaw ma fo i bɛ ni ka tɛmɛ o la i yɛrɛ ka profit i yɛrɛ ka détriment i yɛrɛ juguya la donc an b'o kɛnɛ dɔ de kan bi an b'o de bana kisi kasa kɔnɔ n y'a fɔ aw ye cogo min n ko kisi kasa aliénation ye bana ye hali banabagatɔ yɛrɛ t'a dɔn k'a bana bɛ ale la tellement banabagatɔ yɛrɛ nana sɔn bana min b'ale la ka kɛ o fɛ k'o kanu k'o embrasser sa bolo yɛrɛ tɛ se ka maga bana in na n'i y'a yɔrɔ min kɔri a b'a ɲin ge i la e bɛ na ni fura ye k'i bɛ pikiri k'a la a b'a ɲin ge e la parce que ale yɛrɛ t'a fɛ bilen ka wuli ka bɔ ni bana bolo bana in diyara ale ye fo ka k'ale cogoya dɔ ye sa minɛ an kɔni b'o de kɔnɔ bi voilà i fɔlen don mais ni min b'e bolo ka fara a kan o bɛ diya an fɛnɛ ye non karamɔgɔ an bɛ kalanso la fɛn foyi tɛ n bolo ka fara a kan bi komi an ye wuyangelikɛlaw ye an bɛ kuma su ni tile ye. donc ni an ye mɛtiriw wele ka na a ka kan kalandenw ka biki ni papiye ta ka ɲɛfɔli kɛ ka A lamɛn kosɛbɛ ayi ayi non kuliji ninnu de y'an ka mɛtiriw ye kuliji ye ne ka kalanden karamɔgɔ i ye walawalali min fɔ sisan a diyara n ye kosɛbɛ kɔmi n tɛna na temps ta kosɛbɛ kuliji fana filɛ nin ale fɛnnen don quoi a ka temps talen don donc n b'a to mɔgɔ wɛrɛw k'u ka ɲininkali kɛ et puis ne bɛ n ta jɔ yan fɔlɔ quoi don wɛrɛ
e fɔlen don kosɛbɛ. Non karamɔgɔ ee a kɛra wasa ye i b'a dɔn ee Altesse vraiment ɲininkaliw bɛɛ ɲɛna a kɛra wasa ye vraiment ne yɛrɛ content na tellement parce que karamɔgɔ ye walawalali dɔw kɛ bi an ka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ ne kun t'olu dɔn quoi vraiment ee kemiti karamɔgɔ bɛ tan ne quoi o de kama an b'a fɔ diinɛmɔgɔw ye Ee an ka karamɔgɔw olu n'aw tɛ se hali denw dɔ ko n ma ko mun na an ka karamɔgɔw n ko olu tɛ se ka sɔsɔ olu tɛ se ka baro kɛ n'aw ye dɛ aw bɛ fɔlɔ anw de la fɔlɔ ni minnu étape yɛlɛla wagati min na an bɛ se k'u n'an ka karamɔgɔ bila ka kuma hali i bɛ ka kuma caman bɛ demande na mais u yɛlɛ yɔrɔ u yɛlɛ yɔrɔ tɛ yan fɔlɔ olu kan ka n'olu bɔra peremarani la fɔlɔ fɛrɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'u n'aw bila ka kuma d'accord karamɔgɔ jalo karamɔgɔ jalo i ka mikoro bila
E karamɔgɔ kuliji an ka foli bi aw ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka daminɛ sanfɛ fo duguma an bɛ karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ne kɔni donna baro kɔnɔ ka sanga ni n tun bɛ baara de la n nana so kɔnɔ n ye n donna baro kɔnɔ vraiment nin baro in kɛra baro nafamaba ye an bɛ an balimakɛ ani an ka jɔnkɛ an b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko a b'a matigiw ka bila la tuma bɛɛ n'an y'a wele a bɛ boli ka na vraiment tuma dɔ la an bɛ sabara yɛrɛ de ɲini ka d'a ma sinon a bɛ boli ka na a senlankolon de an b'a fo o la kosɛbɛ k'a barika da ɲininkali caman kɔni tɛ ne fɛ fo foli ɔ yɔrɔ dɔ a yɔrɔ dɔ kɔri ka bila ɛ n kun b'a fɛ farafinw a ka se ka dɔɔnin fɔ an ye o la paseke a ye sa ko kuma min fɔ sa kɛra anw jugu ye bi n'i ko sa bɛɛ bɛ girin kabako caman dun ne yɛrɛ y'o kɔlɔsi sa la ka sa ye k'a salen don a yɛrɛ ma ten ne ma deli k'o ye fɔlɔ ɔ an y'a ye k'a fɔ ko an bɛnbaw ye saya le mot saya u y'a ta k'a da sa de la o kɔfɛ ne y'a ye diɲɛ koba fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ sa de bɛ a sun na o la i b'a ye k'a fɔ ko an ka masala bonda ninnu caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ surtout maraka bida ɔ munna sa munna egypte sa munna diɲɛ dɔfɔ kɔrɔ bɛɛ lajɛlen na sa mais sa kɛra anw bolo bi n'an y'a ye an bɛ sin fɛn fɔlɔ min ma o ye bere ye ee n balimaw nin yɔrɔ in bɛ ne sɛgɛn kosɛbɛ ee ka haine dɔ bila i ni danfɛn ɲɔgɔn dɔ cɛ n'i y'a ye cogoya o cogoya la fagali dɔrɔn bon vraiment n'i kun sera ka dɔ walawala a la a ka di ne ye kosɛbɛ ne kɔni ma sa fara n juguw kan cogo si la wa k'a ye k'a faga ten n to n to ne y'o bɔ n ka ko la quoi vraiment ne yɛrɛ ka faamu de ye n sama ka bɔ o kɔnɔ ɔ n ka foli b'i ye kosɛbɛ karamɔgɔ i ni ce
aa jalo nin ye fila ɲininkali ye mɛnɛ c'est normal n'aw bɛ ŋaɲan kɔnɔ aw ni baganw jagoya ye sa ko bɛ gɛlɛya i ma o ye tiɲɛ ye dɛ ni sa ka tɔɔrɔ bɛ se mɔgɔ ma a se filaw fɔlɔ de ma tu kɔnɔ yen aa jalo nin diyara n ye nin diyara n ye k'an to ɲɔgɔn ye n b'i yɛrɛ fo k'i bolo kɔrɔta an tɛ kuma la kuma bɛɛ mɛ an bɛ live caman na mais n b'i jɔyɔrɔ ye live ninnu kɔnɔ i b'an ka konbow jɔyɔrɔ la bi i ni cakɛɲɔgɔn tɔ bɛɛ lajɛlen kuliji yɛrɛ ka live kan panɛli kɔni aa aw sara t'an bolo ɔ kuma laban kumaw la sa an n'o foliw kɛ u danma i ye min fɔ nin ye i ye dɔ fɔ a la ɛɛ binba kɔrɔmanw ye hali saya in tɔgɔ da sa de la parce que tɔgɔ caman b'an fɛ an ka sɔlɔ min dɔn yan spiritualité kɔnɔ a bɛ ta sunkun dɔrɔn de ma fɛn minnu bɛ cogo minnu na sunkun kɔnɔ u b'olu de sawuraw lajɛ k'a misali kɛ an tɛna don kun min na u ye saya min bɛ k'a fɔ mun na a tɔgɔ tara sa la an tɛna don detayi bɛɛ la hali n'a y'a sɔrɔ sa bɛ a foroko kɔrɔ min bila an b'a f'o ma ko mi k'a foroko kɔrɔ bila ka kuraya tuguni misali in tara o de kan k'a fɔ an bɛnba kɔrɔbaw olu tɛ tunun dɛ u bɛ sawura kɔrɔ de bila ka kura ta tuguni ka na o misali de tara ɛ sa la k'a tɔgɔ da o la ko saya ayiwa ɛ mun na sa halisa ee mɔgɔ caman m'a faamuya Sa b'an bɛnba kɔrɔmaw ka tamasiyɛn sɔlɔmidɔya tamasiyɛnw cɛma cogo min na an b'a fɔ ma les symboles visibles de la spiritualité tubabukan yɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu b'a wele ko la zoomorphie ko ka fɛnw tamasiyɛn danfɛnw na spiritualité kɔnɔ sa b'o kɔnɔ cogo min panfɛn dɔw bɛ yen ko duga le vautour royal o fana b'a kɔnɔ ten mɔgɔ caman bɛ lafili i bɛ pharaon dɔw ye kunkolo dɔw b'u ten kan sa b'a la mais banfula min b'u kun na vautour royal n'o ye dugamasa fana kunkolo ye o fana b'o la bere dɔw bɛ k'u bolo dugamasa kunkolo dɛsɛlen de bɛ ka sculpter k'a kɛ o berew ye ɔ dugamasa bɛ sanfɛ a bɛ jɔyɔrɔ min fa sa bɛ duguma k'o jɔyɔrɔ kelen fa wa kɔnɔ pan kamana ni fofo disi kan n'o ye reptile ye ninnu bɛɛ de bɛ bɔ fan kelen kɔnɔ koyi n'i ye an ka dɔnnikɛla yɛrɛ yɛrɛw ta k'u ɲininka minnu ka dɔnni ɲɛsinna ɛsipɛsiw danfɛnw ka funteni ka dugukolo la fo ka na se dinosaure tile ma dinosaure minnu ka kɔrɔ dinosaure bɛɛ ye kolomafɛnw na a caman de ye nin rɛptiliw ani pan kamanaw ye les oiseaux do olu bɛ fa ni ba la dɔ ye san kɛnɛ minɛ k'o don a kama kɔrɔ dɔ ye dugumala kɛnɛ minɛ k'o don a kama kɔrɔ n'a ka dɔnni ye i y'a faamuya ni u ka sijantigiya ye e fo ka na kɔrɔlen da duga tɔgɔ kan ko duga kɔrɔ ou bien ko kɔnɔ kɔrɔlen de ye duga ye ale tamasiyɛn yɛrɛ kɛra a ka kɔrɔ ye o cogoya kelen na i filɛ k'a fɔ k'i ɲɛ ma sa yɛrɛ ye ko n'i y'a su y'a yɛrɛ ma ten e ma tigɛli da y'a la i ma jogili da y'a la i m'a ferekelen ye fɛn dɔ la min y'a fa ou bien fɛn wɛrɛ y'a minɛ k'a dun ou bien k'a tigɛ k'a b'a dun o ka suma o b'a ka sijantigiya fɔ a bɛ folobɔ min kɛ nin ye a ka sijantigiya gundo de bɛ o kɔnɔ sa bɛ kɔrɔ fo ka fiɲɛ k'a sɔrɔ fɛn m'a sɔrɔ o de la wali sunɔgɔ ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ a bɛ kɔrɔ ka fiɲɛ san kɛmɛ yirika k'o bɛ se ka fiɲɛ sa ko la olu ni eh, duga ninnu an, an, an kamanakaw eh, danfɛn kamana pan kamanaw bɛɛ bɛ bɔ fɛn kelenw na fɛn suguya kelenw don diɲɛ danfɛn fɔlɔw la maintenant i ye wagadu bida saba tɔgɔ fɔ o o o o o matara in dɛ ka matara ɲɛsin o saba in ma u bɔra ni o de ye misira jamana kan egypte n'i ye anw benba kɔrɔma eh, faraɔnw ye n'o ye firawunaw ye diɲɛ senkola i dan ye senkola ye halisa an ma kun u la masakɛ dɔ ma na diɲɛ sosigi la min kun u la se la fanga ko tɛ dɛ mara ko tɛ dɛ se de ko don fɛn min kun se b'u ye n'u kun ye baara kɛ n'o ye siya wɛrɛ kun tɛ kun tɛ wuruki anw kɛrɛfɛ ɔ o masakɛ dɔ ma tɛmɛ min ma tasi bila kɛ ka taa saba ka nin ma sabula solo min donya yɛrɛ kɔnɔ yen anw ka bato sobaw kɔnɔ yen k'a daminɛ wasɛti tanpulu la an b'a fɔ min ma ko wasa bato soba wasɛti an b'o yɛlɛma bamanankan na ko wasa y'a ye ka na se abydos ninnu ma yɔrɔ ɲɛgɛn in ye ta la ɲɛ ka yeli ezipsiyɛnw ka ɲɛgɛn na an bɛnba kɔrɔmaw ye ɲɛgɛn minnu kɛ piramidu ni gɔrɔtu kɔnɔ k'a ye k'a la wasa i b'o ye abydos de dɔw bɛ k'a fɔ ko soucoupe volante ni avion ni char combat ja minnu bɛ ka ye a bɛɛ bɛ ka ye abydos de nin fɛn in kɔnɔ yen wa ye paruwaw bɛ yen kuluwow bɛ yen kilomɛtiri kɛmɛ ni kɔ a dɛsɛnw sa dɛsɛnw b'a kan ka sa ɲɛfɔ a kan yen y'a ye o kɔrɔ ye mun ye n'o bɛnba kɔrɔmaw firikɛlen u kan invasion ka firi u kan i y'a faamuya ɛɛ ikizɔsiw ni mesopotamiyɛnka ninnu n'o y'iraki jamana mɔgɔ jɛmani ninnu ye firikɛlen u kan ni mɔgɔw jɛnsɛnna fan kelen min nana anw fan fɛ olu de nana ni sa labato kelen in ye yan anw bɛnba kɔrɔma jigi fakoli kɔrɔma min bɛ fɔ a ka gundo dɔ la belebeleba kun ye nin fɛn saba ye sa ni suruku ni duga ka san na ka san tigɛ an ka dɔnnikɛlabaw ko k'a gundo kun bɛ masa minnu bolo yan k'u kun b'a kɛ ni nin fɛn saba in de suruku sa ani duga o kɔrɔ mun ye i y'a fɔ cogo o cogo dɔnni kunda i y'a fɔ cogo o cogo spiritualite kunda i bɛ taa sa sɔrɔ a kɔnɔ bi mangoya bɛ siri sa la kɛ sabula mɔgɔ dɔw de nana minnu taara bɔ an bɛnba kɔrɔmanw baarakɛ yɔrɔ kɔrɔ kan misira jamana kan n'o ye egypte ye ka tɔmɔni kɛ u baarakɛ nɔw la ka na n'a ye olu ye fɛn minnu ye u baarakɛ nɔw la k'o jɔda ka bon u y'a essayer k'o de dala faga ka bɔgɔ k'o kan ka mangoya kasa duruntu o nɔfɛ k'anw naban o la sabula olu lakununna f'anw ka sunɔgɔ n'o tɛ tiɲɛ tabaga bɛ nege a ka tiɲɛ nɔfɛ a b'a ka tiɲɛ réclamer dɛ o de la u ye fɛɛrɛ kɛ k'anw mabɔ ninnu na dɔɔnin dɔɔnin ɛ n'o tɛ napoleon ka expedition de sen fɛ juste encore entre 17e 18e siècle kɔnɔ ka na expedition de sen fɛ u sera ka tɔmɔni kɛ anw bɛnba kɔrɔmanw kɔ ka nin fɛn ninnu faamu k'a kɔnsinɲɛ u yɛrɛ ka tɔgɔ la ka tɔgɔ n'a fɛn falen k'u fara ɲɔgɔn kan ka na n'u y'u fɛ yen ka kabako lamaga diɲɛ ka kabaw la ka diɲɛmɔgɔw ka seko ni dɔnko la k'a sɔrɔ a taara yen de ka na u sinna k'o waati tɔgɔ da ten ko le siècle des lumières les révolutions scientifiques et techniques du 18e, du 17e et du 18e siècle. O tuma o o révolution o progrès scientifique ni technique o siècle des lumières o bɔra sanfɛ de ka na cun olu kan wa ou bien o bɔra min o bɔra u fan fɛ o de kama mɔgɔ minnu y'o tɔmɔ napoleon ka jamakulu la ka na ni o ye olu y'u mɔ ɲɔgɔn ma k'o kɛ kuluni dɔ ye kɔmɔtɔni dɔ ye ko faramasoneri o faramasoneriw ka tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ dɔ ye sa ye hali sisan sisan u ka loziw kɔnɔ yen erezo ka kumabaw tɛ mɔgɔ minnu don u karaw ka gɛlɛn cogo min na maloya t'u la ten u kɛ ka di ka tɔn dɔ tɔn min bɛ ka kɔmanse ka bɔ a yɛrɛ kalama u b'i dalafaga cogo ɲini de n'o tɛ u ka sɛnbɔli fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ tun ye sa ye halisa u bugulen b'a kan yen salabato b'u fɛ yen suruku kɔni t'u ka jɛ la bakɔrɔni bilara suruku nɔ la bakɔrɔni labato in b'u fɛ yen i y'a faamuya duga fɛnɛ t'u ka jamana sigifɛn ye u ye fɛn dɔ fɛnɛ bila duga n'i y'u ka darapobaw ni fɛnw ye i bɛ ɛgiliw de y'a kan hali ameriki k'a fɔ k'a bɛ diɲɛ minɛ n'a tɔgɔ ye n'i taga a ka darapo n'a ka arimɔriw lajɛ an'u ka nantigiw ka eh, jɔnjɔnw n'u ka darapo ye i bɛ taa egiliw de y'u kan gɛrɛkiw y'u ka gɛrɛkiya kɛ oromɛnw k'u ka oromɛnya kɛ u tun bɛ egili de y'u ka fɛnw kan ɔ ka na mangoya kasa duruntu sa fɛ bi fo u ka gafew kɔnɔ a yirala k'a fɔ an fa adama n'an ba hawa ye u danbaga sɔsɔli min kɛ ko olu tɛ koyi ko sa de y'o kɛ ko fɛn dɔ de y'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye o fɛn min y'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ sa ye o fɛn tɔgɔ dɔnnen don o yɔrɔ dɔnnen don fo an bɛ t'o bon yɔrɔ dɔ la bi aw tɛ sa ka manja segin a ma a ka t'o fɛn kama wa a y'i yɛrɛ k'a ye o kɔrɔ tɛ k'ale de ye sa ye o donc an b'o faamuya o yɔrɔ la sa ka mangoya tɛ dɔwɛrɛ ye sa b'an ka spiritualité min cɛ ma an ka lasɔmini na an ka fɛn caman de gulonnen bɛ sako in na donc fo ka sa kɛlɛ nin cogoya kelen de la ka firawunaw ka u ka seko n'u ka dɔnko ani u ka dalaja n'u mɔlɔn o kɛlɛcogo ɲini u y'o mangoya gafew nana ka na hali sini sɔgɔma o siraw bɛ yen o dangali dɔrɔn k'a danga i bɛ seli kan de i b'a danga an y'o fɔ yan ka tɛmɛ an b'a dɔn o mangoya min bɛ firawuna kɔ firawuna ko tɛ dɛ firawuna de bɛ farafin ka senkola reperezante farafin ye mara min kɛ ka dɔnni min kɛ fo bi a ma tunu dɛ o mara kelen n'o dɔnni kelen de filɛ u bolo a ma tunu pɛntiri kuraw de kɛr'a la ka sawuraw yɛlɛma ka sugu falen mɛ a kelen in de don donc a minɛli kɔfɛ anw na an bɛ ban a la cogo min na an dusukun ni yeɲɛla la hali n'a tɔgɔ fɔra dɔw ye sisan sisan u b'a fɔ ko awuzubilayi hali sisan sisan sisan ni firawuna tɔgɔ fɔra dɔw ye u b'a dangalikan don a ma o firawuna ye e ne ne tɛna o fɔ e ye an fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan an bɛ golofinya cɛsiri la anw de ko don n'o tɛ firawuna mɔgɔ kɛmɛ yirika aw nana mɔgɔ kelen pe ta tɔgɔ ma ko firawuna ala ka dimi b'a kan a kɛ tan a kɛ tan mais tɔgɔ ma se ka sɔrɔ a la donc o bɛ cogo min na dɛ sa kelen in b'o cogoya kelen de la anw ka bamananya kɔnɔ yan sa bɛ min ye n'i da magara la dɔnnikɛlaw donmaw ni somaw u tulo b'an na i bɛ gundo dɔ fɔ min tiɲɛman ye an da tɛna s'o ma mais a bɛ hali sisan sisan an ka somaya gundo jujɔn a b'a kɔnɔ hali an filɛ yɔrɔ min na sisan dɔnni min don dɔnni ka bon fo k'a dama tɛmɛ sa bɛ kɛ ka baara minnu kɛ sa bɛ kɛ ka laɲini minnu kɛ a dɔnni gundo ka bon fo k'a dama tɛmɛ nka olu ye kuma wɛrɛw ye donc kuma lasurunya ye kuma fankelen fɔ ne y'a dafa dɔrɔn de munna ka ɲɛsin sa ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a laɲini filɛ nin ye sinon danfɛnw bɛ yen olu ka wagasili baga ka bon ni sa ka kinni ye olu tɔgɔ ma fɔ danfɛnw bɛ yen olu bɛ se ka tasuma bila kungo kunturu la koyi o danfɛnw bɛ yen o bɛ ngɔbɔnin kunda a bɛ tasuma de fiyɛ ka bɔ nin si tɔgɔ ma fɔ sa de taara a tɔgɔ ma mais o ye kuma wɛrɛ a kɛra kun jɔnjɔn min kama dɛ a bɛ ka spiritualité ni lɔnko ni seko min représente o kɛlɛtɔ de don à travers les serpents ka bɔ kuma la ka dan a bɛɛ tɛ se ka fɔ don kelen

n karamɔgɔ modibo fakoli dunbiya i dansogo i ni ko an b'i fo ka Jara. i bolo fila kɔrɔta ko i dansogo i ni ko i dunbiya Nba. Eh, ka don kuma na ka foli lase eh, panɛli ka mɔgɔ bɛɛ ma ka daminɛ karamɔgɔ kuji yɛrɛ la Altesse ne yɛrɛ bɛnkɛ andali jalo ani ne yɛrɛ ba eh, dɛsɛ mɔni foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. karamɔgɔ arama i dansogo ni ko karamɔgɔ ɲininkali kelen dɔrɔn de tun bɛ ne bolo ka k'i ma parce que an delila ka eh, baro dɔ kɛ an delila ka baro dɔ k'a kan nka ka di n ye nin kɛnɛ in kan yan an k'an da s'a yɔrɔnin ma i ka dɔɔnin fɔ a la walasa bɛɛ ka wasa sɔrɔ Mm. Eh, komi karamɔgɔ anw ye ko an bɛ kɛlɛ in na a bɛ san damadɔ bɔ sa mankanw ka ca mm. ayiwa ni ko dun daminɛna maa sugu bɛɛ bɛ na aw- don aw la ɔ mm-hmm. an b'a mɛn an karamɔgɔw da ko bamaden bɛɛ ti k'a yɛrɛ dɔw bɛ kɛ kooro ye dɔw bɛ kɛ eh, mm-hmm. kana ye dɔw yɛrɛ bɛ kɛ basa ye ɔ karamɔgɔ n'i y'a ye se kɛra anw yɛrɛ la n'i y'an ka dɔfɔw lajɛ maa minnu nana ka na binkanni kɛ anw kan ka na se anw na karamɔgɔ eh, u m'a kɛ frontalement u ye anw anw kɛrɛfɛ misi dɔw de minɛ misi gerema dɔw k'olu bila anw na anw n'u filɛ an dɔ ye u sɔrɔla k'u gere suwara na ɔ mm. karamɔgɔ ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali min k'i la an bɛ nin liti mun na bɛɛ b'a la bi maa sugu ka ca an na ayiwa bunbunmɔgɔw b'an na ɔhɔ bunbunmɔgɔw olu b'an na minnu ko ko olu mago tɛ foyi la wa banjabulaw fana b'an na dɔw bɛ yen olu bolo ko mm-hmm. eh, n'i kɛra kamiti ye ka ban ko an ka baw labila ko bɛɛ k'i sago de kɛ sisan mm-hmm. ɔ karamɔgɔ ladilikan jumɛn de bɛ e bolo ka ɲɛsin kamiti bɛɛ ma ani eh, laselikɛla bɛɛ ma walasa mɔgɔw ka mɔgɔ ninnu faamu ani an mhm. jugu minnu bɛ yen n'u n'an bɛɛ ye suguya kelen ye anw yɛrɛ bolo an ye suguya kelen ye nka u bɛna ka na eh, mhm. sɔgɔyɔrɔ ɲini an na walasa k'a sɔgɔ mhm. ɔhɔ karamɔgɔ o dɔrɔn de don karamɔgɔ n'a sɔrɔ ah, an bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ o kama ɔhɔ kosɛbɛ nin diyara n ye jara o de la n ye foli kɛ n ma se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ n ko mɔgɔ kana jigi n na sinɔn foli dɔ kun kan ka daminɛ i fɛnɛ na maki jara e ni ne bɛ ɲɔgɔn bolo kabi fesibuku kan a bɛ ɲini ka san tan bɔ sa dɛ nka pibilikasɔn si ma fɔ i kɔ an bɛ fɛn caman fɔ yan olu fɔra ka tɛmɛ bi fo a b'o bɔ kosɛbɛ nɔgɔya ni balimaya la
ahan ɲininkali in diyara ne ye Ɛɛ o de la i y'a ye n ko kuma kuncɛ kumaw la n kun bɛna fɛn dɔw fɔ ni ɲininkali b'a kɔnɔ an bɛ cɛsiri baara min na nin ni diɲɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a bɛ komi ni den bangera n'a ko k'a bɛ wuli waati min na k'i tɔgɔma a bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ ɔ kamitiya in ye fɛn ye nin ye renaissance de ye bangeli kura ka nimaya kura sɔlɔmiya kura nin y'o de ye benba kɔrɔma minnu tagara u ye minnu namaloya ka minnu ɲankata ka ko caman da u kan f'u muɲuna f'u ko k'u bɛ tila ka na olu nalen de ye an ye an tɛ diinɛ kɔnturu la an tɛ mɔgɔ kɔnturu la an bɛ k'an yɛrɛ de ɲini an tun bɛ cogo min kunu ko ka fisa ni bi ye ko mun b'an bali ka kɛ ten an b'o de cɛsiri la o ye jagoya ni fin de ye tɔw y'o de kɛ olu de filɛ ka kɛnɛ minɛ an fɛnɛ bɛ n'o de kɛ ka an jɔyɔrɔ bin faga diɲɛ so sigi in na o ɔ a ma nɔgɔn ni den bɛ ɲin bɔ la ɲinden fɔlɔ kabi a bɛ sogobu la a kun ma bɔ fɔlɔ den bɛ bana fari bɛ kalaya a bɛ na wolo mun na fɔɔnɔ fɔɔnɔ bɛ taa wolo bojikɛ la fo ba bɛ kamana gwan n'a ye furaw ni fɛnw bɛ kɛ o tuma ɲinden fɔlɔ bɛ bɔ filanan bɔli o ɲangata fanga tɛ bonya i komi fɔlɔ sabanan yɛrɛ fɛnɛ degun tɛ bonya i komi filanan naaninan bɛ ten fo ka na da fa ɲinden bi saba ani fila a tɛ bɔ a tɔ si kalama anw b'an ka ɲinbɔ de la tan o ɲinbɔ kɔnɔ degun caman b'a kɔnɔ kamitiya min bɛ ka ne siran a bɛ ɲini ka kɛ phénomène de mode ye o de kama aw ka live in b'aw fo k'aw bolo kɔrɔta yan ka mɔgɔw latilen lɔnni piyɔ piyɔ piyɔ ni dɔnko piyɔ piyɔ piyɔ ka karamɔgɔw wele minnu bɛ ka kɛlɛ plateau wɛrɛw kan dɛ kamiti plateau de ko don ka karamɔgɔw wele minnu bɛ ka kɛlɛ gurupu wɛrɛw kan whatsapp gurupuw de ko don maki ɲɛ n kale ye ne bɛ whatsapp gurupu camanba kan whatsapp gurupuw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko censure censure b'o gurupuw kan ka kuma ta ja minnu bɛ bila yen audiow bɛ minnu bɛ bila yen mɛnkanw ani yeta minnu bɛ bila yen o ye mɔgɔ damadamanin dɔrɔn de ye a dagalen tɛ e tɔgɔ ka fɔ yen i dɔnnen don n'i ka cɛsiri ye nka olu ko de ko il faut pas leur faire de l'ombre e ja man ka da olu ja kan parce que olu ye kamitiya in faamuya k'a kɛ mun ye yɛrɛmakaran maki tɔgɔɲini fanga de bonyalen bɛ kamitiya kɔnɔ bi fo k'a dama tɛmɛ mɔgɔw tɛ ka lɔnni yɛrɛ ɲini bilen la philosophie pharaonique de la, la, la nana n ka écouteur falen an a tɛ kuma bali la la n'i ye n'i ye la philosophie pharaonique de théophile obenga kalan an'a ye baara minnu kɛ langue kan mais i bɛ se ka kalo kelen kɛ livre kan i tɛ tila i y'a faamuya kalo kelen i b'a livre kan i tɛ tila an ka t'o livre ɲini cheikh anta diop ka livre tɔw bɛɛ an k'o ɲini les religions eh, dites révélées de doumbi fakoly an ka t'u ɲini an ka taa omotunde ka livre ɲini an ka dɔɔni kalan mais maki an b'an ka live la an b'an ka vocaliw bila whatsapp kan e b'o ta k'o ko k'o jɔsi ka misikinin dɔw don o kɔrɔ ka fan dɔw tigɛ ka fan dɔw tugu k'i tɔgɔ da o la ko e fɛnɛ kɛra kamiti karamɔgɔ ye an ka sadiki n'an m'an tɛgɛ da sumuni kan k'a ci a bɛ seri an ɲɛ la ɲɛfɛ dɛ kelen infiltration ye tiɲɛ ye mɔgɔ dɔw y'u to kerecɛnya la dɔrɔn ka kamitiya lasɔrɔ dɔw y'u to silamɛya fiye fiye fiye la ka na kamitiya lasɔrɔ mais olu ma tɛmɛ karamɔgɔ si fɛ olu bɛ ka mun kɛ ka taa dɔ tigɛ silamɛya la ka n'o kala k'o tugun kamitiya la ka dɔ tigɛ kerecɛnya la ka n'o dɔ tigɛ k'o tugun kamitiya la dɔw b'an cɛma olu bɛ psychanalyse dɔrɔn de kɔnɔ mɔgɔw b'an cɛma olu ye eh, u b'a fɔ ma ko développement personnel tigilamɔgɔ olu bɛ ka tubabuw ka yɛrɛ wurukiya ta ka na o adapter kamitiya la or que nin caman bɛ individualisme de kofɔ i yɛrɛ kun makaranni dɔrɔn n bɛ se ka mun f'i ɲɛna kunbɛn cogo bɛ nin ko in na aw filɛ baara min na bi kuluji ka live o ye mɔgɔ ja o ma mɔgɔ ja kuluji ka kuluji ka live in ye jama min kafo yan dɔɔni an tɛ yan mɔgɔ bolofɛn nɔfɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bolofɛn ko tɛ fɛn ko tɛ c'est tout sauf intéressé sur le plan matériel et financier dɔnni nɔfɛ ko an k'a fɔ jama ye jama kana mɔ nin live ma kini i mɔ nin live ma jama ka na nin live in kɔkɔrɔma don dɔɔni piyɔpiyɔ bɛ k'a fɔ yan mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ fɛnɛ na yan dɛ a bɛ silamɛw ta a bɛ kerecɛnw ta a bɛ kamitiw ta a bɛ bɛɛ lamɛn donc nin n'a ɲɔgɔn kurunw de kan ka se ka taga wolo an b'a fɔ ma le haut conseil kamiti du mali parce que ne ye gurupu caman kɛ culture de la personnalité de b'a gurupuw kɔnɔ yen c'est à dire ɲɛmɔgɔ de bɛ gurupuw la n'e kunkolo ma diya administrateur ye kan'i yɛrɛ sɛgɛn mais a ma dabɔ nin kama nin wolola tɔgɔ ɲini de la nin tɛ bɛnba kɔrɔmanw ka baara kɛ ka ye mais nin n'a ɲɔgɔn i ko ko ka solution min ɲɛna la an b'a daminɛ yan live la parce que nin ye mun ye an b'a fɔ min ma ko kolo kan ɲɛ ŋɛ ɲɛ ŋɛ kɛnɛ kan live in y'o de y'an ka bamanankan na ne bɛ fɛn caman fɔ yan hali ni mɔgɔ ye nin enregistré ka t'a tigɛ tigɛ a lamɛnbaga ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ saba ye kaban yɛlɛma cogo t'a la ne kamitiw y'an senkɔrɔ ni moribo dunbiya ka laseli tɛmɛnenw na 2014 2015 2016 u ye partini dɔ t'a la yɔrɔ minnu ka farin n'a bɛ taa don diinɛ wɛrɛw ka terrain kan ka se hakɛ dɔ la fo cybercriminalité b'a kɛlɛ la bi u y'o partiniw dɔrɔn de tigɛ tigɛ u bɛ k'o partager o kuma fɔra ka da kuma wɛrɛ minnu kan u b'o dogo nin tigi kamiti tɔgɔ de b'a la an b'a dɔn mɔgɔ caman b'a dɔn ale ka baara fɛnɛ bɛnnen don o ma sabula a b'ale kɔnɔ k'a fɔ ɲɛmɔgɔ in kan ka kelen kelen minɛ u bɛ kuma minnu minnu daw ka farin ou bien minnu kumakanw bɛ se yɔrɔ jan olu kan ka kelen kelen minɛ ka t'u bila soju la wusu la yen jasa kɛnɛ ka di olu ma o baarakɛbaaw b'anw cɛ ma anw tɛ kuma don bɛɛ dɛ mais kamiti fu an b'a fɔ ma ko le faux kamita fu ani kamiti piyɔ piyɔ piyɔ an sigilen bɛ lamɛnni na an bɛ jateminɛ la i bɛ fɛn bɛɛ minɛ an na sauf an ka jateminɛ an b'a jateminɛ baara la dɛ maki c'est pour cela n ma mɔgɔ ye panel kan yan ne bɛ se ka fiɲɛ fiɲɛ fɔ mɔgɔ min na nin cɛsiri in kɔnɔ ka ibe fo yan a bɛ baara min na ibe bɛ baara min na cheikh anta diop ka livre livre kelen ma se a baara hakɛ la fɔlɔ en termes de sensibilisation n kan tɛ baara in fanga ma dɛ cheikh ye baara min kɛ anta diop ye baara min kɛ n kan t'a fanga ma koyi n kan b'a impact de ma o ibe bɛ yan ne ye ninnu rencontré don min na physiquement an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka baro kɛ ne mawura ne ko ko ne tɛ kuma nin dɔw kɔfɛ bilen quoi a banna quoi c'est à dire fɛn min danna a ye bulu bɔ kaban a ye feere bɔ kaban a ka ɲi ten dunbi bɛ yɔrɔ min na bi n'a bɛ waso ni jɛkulu ye mali la a bɛ waso ni aw ye dɛ donc maki kuma in an b'a tɔ kɛ baro wɛrɛw ye ɲɛfɛ nka anw infiltrelen don e mɔgɔw sɔrɔla olu ye gɔrɔjɛgɛniyaw kɔ minɛ k'o ye kamitiya dɔ ye i y'a faamuya ka dɔ dɔ dɔ dɔ faga k'a muso ta o bɛ kamitiya in kɔnɔ o bɛ kamiti dɔw bolo k'o bɛ daga n tɛ ka kuma n kun fɛ dɛ n ye nin bɛɛ mɛn fɛn caman fɔra yan k'o bɛ kamitiya kɔnɔ en réalité minnu bɛ k'anw di an dun waraw de ma minnu bɛ kɔ kan n'olu y'a fɔ an ma ka dilan k'a dan an b'o faamuya mais i ni min yɛrɛ bɛ so kelen kɔnɔ ni nin y'o kumakan ye i ka tagabolo ma i bɛ mun wɛrɛ fɔ bilen donc fura min b'a la o de ye kalan ye kɛnɛjɛ kan yan a ye dɔn dɔnni kɛbagaw wele ka na anw ye kalandennin gansanw ye anw bɛna an da don baro la ten ka a kunkurun kunkurunnin fɔ halisa dɔnni kɛbaga tɔ bɛ jamana in kɔnɔ dunbi ma na ni kamitiya ye mali la o mɔgɔ caman k'o faamuya dɛ nka k'a fɔ k'a tɔgɔ de ye ko kamitiya o fɔlɔla dunbi la yan mais a bɛ min bi a somayɛlɛmala mun bɔra a ka baara la fo min farala kan fo bɛɛ k'o de dɔn n'i ye danfɛn jugu dan ka na ni hakilina jugu ye k'a don baara in kɔnɔ a bɛ ɲɛnamaya i kɔ yan i somayɛlɛmalen i su tɛ lafiya yen kɔnɔnaw tɛ lafiya yan dɛ nin yɔrɔnin kuma ka jan n bɛ bɔ a kɔnɔ k'a tɔ to n kɔnɔ
karamɔgɔ moribo maki effectivement i yɛrɛ ko k'i bɛna ɲininka karamɔgɔ i dansogo i ni ko

an y'o de jateminɛ i b'a dɔn ee i mana dɔnni kɛ cogo o cogo i nana mɔgɔ minnu ye sira bɔ e i ka kuma fɔ depuis 96 aw b'a la mɔgɔ caman b'a la anw na bi o y'a sɔrɔ olu ma bange quoi ka na olu sɔrɔ sira kan olu ye ko daminɛ e ka n'a fɔ k'a kɛ i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ e de ye ɲɛmɔgɔ ye e de ye e de b'a dɔn ka olu kɛ bolokɔfɛfɛn ka olu kɛ i n'a fɔ e e de ye cɛ ye ka tɛmɛ olu kan vraiment ne bolo o ye o ye filiba ye quoi o ye fili yɛrɛ de ye quoi i ye mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ sira o sira kan i b'a sɔrɔ bi anw bɛ ka kariya ka jafariya dɔw kɛ ka kuma dɔw fɔ en fait ni aw kun m'a daminɛ an kun tɛ kariya k'o fɔ quoi an kun tɛ kariya k'o kɛ quoi ni dunbi siramusa ka fara e kan ka fara fode musa ninnu kan mais ne t'a dɔn e mana kɛ kemiti ye cogo o cogo mali la e bɛ se ka e bɛ se ka kemitiya kuma fɔ k'e tɛ taa bonya woro tan di ninnu ma quoi n t'a dɔn o bɛ kɛ cogo min na quoi fo i bɛna fɔ k'i bɛna i sanga olu ma quoi fo i bɛna fɔ yɛrɛ k'a fɔ k'e yɛrɛ bɛ olu dɔnni cɛ quoi hali n'a sɔrɔ i b'u dɔnni cɛ quoi mais bon ne tɛ se ka o de faamu quoi o de kama souvent peut-être an tɛna don detail dɔw la an ni mɔgɔ dɔw karila ɲɔgɔn na minnu bɛ na k'a fɔ k'olu bɛ olu lagosi quoi an tɛna se ka sɔn o ma parce que o ye ka hali n'i y'a lajɛ diinɛmɔgɔw nana ko in ta parce que diinɛmɔgɔw nana bɔ ko in kalama diinɛmɔgɔw nana ta k'a fɔ ko anw bɛ k'an yɛrɛ dissocier ka bɔ somaw ni donsow la k'an bɛɛ y'a so c'est comme anw b'a fɛ k'an yɛrɛ bɔ olu la o de kama n ye ee laadakɔrɔ ɲɛmɔgɔ n y'a wele yan k'a ɲininka n'a sɔrɔ est ce que différence bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ a ko ko différence foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ mais pourtant mɔgɔw de bɛ ka nin ko in kɛ f'u yɛrɛ u b'a hali sisan sisan karamɔgɔw bɛ yan u tulo b'an na u b'a fɔ ko tu de kɔfɛ fo n'a fɔra mɔgɔ wɔɔrɔ de bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ ka kɛmɛtiya golo da ka da yɛrɛ kan u bɛ ka tila k'anw minɛ k'anw di diinɛmɔgɔw ma quoi vraiment ça fait mal mais souvent i tɛ se k'i yɛrɛ maîtriser mais n'aw y'a fɔ a bɛnna anw bolo ko aw t'a kalama quoi vraiment n'aw b'a kalama

i ye fɛn fɛn fɔ tan don ɔ question bɛ ne bolo o ye an ka système éducatif de ye comme vous êtes fonctionnaire de l'État bon est ce que an ka système éducatif depuis 1960 à nos jours est ce que an bɛ k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ parce que an y'a ye tubabuw yɛrɛ bɛ ka u ka système yɛlɛma san o san sisan filɛ nin ye o y'a kɛ euh, alternance u ye alternance don kalan ekɔliw la parce que ni denmisɛn ye 17 ans sɔrɔ u bɛ alternance kɛ ka deux semaines kɛ baara la ka deux semaines kɛ eh, kalan na o b'a to denmisɛnnin bɛ orienté ka taa a ka spécialité la ɔ o t'anw fɛ yen est ce que a waati ma se ni école n'u mɔgɔ min bɛ lycée jɔ ni n'i bɛ lycée ɛɛ

tiɲɛ don ka ekɔliso jɔ ka kalan kɛ a kɔnɔ mais kalan nafama ɔ ni mɔgɔ bɛ technique kɛ a matériel techniquew ka se ka san ka bila ekɔliso kɔnɔ denmisɛnninw ka se ka u familiariser appareil ninnu na pour que u ka se ka développer ka fɛn créer parce que diɲɛ bɛ taa yɔrɔ min bi na o donni n'i tɛ fɛn dɔn i bɛ tugu dɔn kodɔnbagaw kɔ de Ɔ an b'a an ka miiri la farafin de dɔnni an de dɔnnibaga fɔlɔ ye ba an kana to laban na a bɛ dépend an yɛrɛ de la an ka faama k'o faamu k'a fɔ ka kɛ an yɛrɛ an ka k'an yɛrɛ ye. a fɔlɔ ye an k'an yɛrɛ an k'an yɛrɛ dɔn an k'an yɛrɛ lakodɔn an ka yɛrɛdɔn dɔnniya ɲini ko dɔnniya fɛn min bɛ ɲini a ka baara mais o ka fisa ni chômage ye Mhm. n'i bɛ se ka min fɔ ka da nin kan an bɛ se k'o fɔ jama- lamɛnbagaw k'o lamɛn pour que a ka kɛ solution ye ɔ Mhm. voilà kuma ka gɛlɛn ma Aa, a bɛ hakɛ cousin o diyara n ye Aw, a bɛ faamuya ayi kuma laɲini ye faamu ye quoi sinon ne kɔni y'a faamu laɲini bɛ min nɔfɛ a faamuna an b'a fɔ min ma ko la réforme de l'éducation voilà eh, i y'a fɔ cogo min qu'est-ce que k'a yɛlɛmana kalan kɛcogo min b'an fɛ yan est-ce k'a yɛlɛmana eh, kabiri modibo keyita awɔ n'i ye a lajɛ i b'a ye k'a fɔ forme de yɛlɛmana dɔɔni mais fond

ɛɛ anw ɲɛmɔgɔ an karanfa camarade amadu jikɔrɔni tarawele an n'a tun bɛ ɲɔgɔn baro a tun bɛ to ka cours de science politique di an ma a yɛrɛ ka so a dɔw la ne tun bɛ mɔbili ta ka bɔ kayi samedi ka taa cours in na ka segin a dugujɛ mɔbili fɛ kari fɛ nka jɛɲɔgɔn min tora camarade a y'a gundo ni eh, régime eh, tagabolo gundow di cɛ min ma n'a b'a sen fila kan min denmisɛnninya la o ye ibrahima kebe ye n kan tɛ kamiti ko kuma ni fɛn wɛrɛ ma don min na n'an b'a fɛ ka baro kɛ modibo kan ni sɔgɔlen bɛ cɛ min na k'an jigi da kan ni amadu jikɔrɔni ka tiɲɛ b'a bolo o y'ale de ye a bɛ n'a fɔ aw ye a plus b ko modibo keyita tun y'a dabɔ kalan min kama k'o fana tun tɛ nin ye c'est-à-dire amadu y'a seereya anw ye modibo keyita ka foto dɔ bɛ yen a jɔlen bɛ tableau la bere b'a bolo ko dɔw hakili k'o y'a sɔrɔ a bɛ ekɔli karamɔgɔya la ko ayi dɛ o y'a sɔrɔ perezidanya yɛrɛ de la a tun bɛ ka cours d'économie de di a ka minisiriw ma tan e m'a dɔn o ye kabako ye amadu jikɔrɔni de tun b'a ka correspondance

ni kuma diyara an na première année ni second cycle ekɔli karamɔgɔ gansan de ko don a y'o min kalan k'o ban dɛ a sɔrɔla ka minisiriw de fara ɲɔgɔn kan même le ministre de l'agriculture a ko k'i yɛrɛ tɛ se ka kɛ agriculture yɛrɛ ministre ye n'i ma économie yɛrɛ kalan ale de tilara ale y'o min kalan sisan sani bɛɛ k'o ɲɔgɔn wari bɔ ka tɛmɛ o ɲɔgɔn sira fɛ ka t'i kalan ale y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kalan kɛ u bɛɛ kun n t'a dɔn n'i bɛ ka laɲini ye a bɛ fɔ o de ma ko kalan sa an b'o de dɔn kalan ye modibo kun nana ni kalan min ye a kun kɛlen don k'a fɔ ni denmisɛnnin bɔra ekɔli la an b'a fɔ minnu ma secteur professionnel a kun kɛlen don ka ba min don o la a kun m'o don kalan woyogoyalen ba min bɛ taa kuncɛ comptabilité ni eh, n t'a tɔw si dɔn la non pratique dɛ les agronomes Ah, ka na se ingénieur ba tɔw ma a kun ye ba min don o kalan na o de y'a to an ka mɔgɔ kun fɔlɔ caman kabini an bɛ min wele yan bi ko neuvième année niveau n'i tɛmɛn'o la ka se lycée ma dɔrɔn o b'a sɔrɔ i taara irisilaw ni cɛkɔsolovakiw ni yugosilaviw ni chine ninnu na ka taga fɛn dɔ kalan yen pratique la ka na an ka inzinɛriw tun tɛ ɲini biro kɔnɔ parce que mali tun b'a tu tigɛ bolo de k'a waati tu tun bɛ ka tigɛ nansara ye kɔ don don min na a ye foro kɛnɛ ba to modibo ɲɛ yan ka polisi fɔlɔw kalan ka gendarme fɔlɔw kalan ka douanier fɔlɔw kalan ka ekɔli karamɔgɔw kalan ka ekonomisiw kalan ɲamɛ fɛn fɛn na nin si tun tɛ yen bilen k'a bɛɛ bɔlɔ turu kura ye o kalan in kun laɲini y'o de ye o don nka u bɛna modibo ninnu lili bɔ don min na ka na ni musa fanga ye n'o ye sɔrɔsi fanga ye kalan seginna a nɔ kɔrɔ la i b'a fɔ jules ferry tun y'a laɲini cogo min na kalan tɔ kɛra kankalan ye an bɛɛ ye kalan kɛ o de kɔnɔ fo ka n'an bɔ kafa sagalenw kan kafa minnu b'an lakunu o kɛra anw ka sansi ye sisan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye instruction de b'an fɛ yan yan ye ministère de l'enseignement mais éducation t'a kɔnɔ sini filɛ ka preuve yira diɲɛ bɛɛ la aw b'a videow ye sɔrɔ a yeta mɛntaw ye bɔlɔlɔ kan kuma bɛɛ siniwa denninw bɛ jardin d'enfants na u bɛ ka fɛnw demonte ka segin k'u monte u bɛ ka taa jardinw kɔnɔ ka nakɔw sɔn u bɛ k'o yiriw furakɛ u bɛ ka legumuw ni fɛnw furakɛ ka se k'u labugu u bɛ ka so jɔ a makɛtilamani jardin d'enfants kɔnɔ tabali kan yen a ye mɔgɔw maa dɔw kabara k'a kaba ka na an ka farafindenninw lagosi ne ye segu dankɔrɔba ekɔli min bɛ segu bi an b'a promoteur fo a ye kɔmanse a ka liyɛnw bila bila n'i taara youtube kan sisan sisan i b'a ye l'école de l'excellence à segu i y'a faamuya a ye taga a ye mais ne y'o liyɛnw ta k'o bila a kɔmantɛri dɔw kɔrɔ n k'aw bɛ ka waso ni siniwa dennin n ko nin bɛ yan ka ban mais akɔnpaɲelen de tɛ denmisɛnninw san saba kalan kɔfɛ u bɛ ka ordinateur demonte ka segin k'a monte o dɔrɔn tɛ dɛ ka se k'a dɔw dilan avec les matières d'ici fɛn dɔw bɛ ka dilan segu ye denmisɛnnin fitinin ma tɛmɛ san tan kan fɛn dɔw bɛ ka dilan u bolo yen a ka bon hakili ma o ekɔli mɔdɛli de bɛ sini cɛ kelen nana n'o ye mali la yan n'an m'an kɔlɔsi sisan lamini jamana ou bien farafin jamana wɛrɛw bɛ n'o lajɛ a ɲɔgɔn kɛra an fɛ yan rwanda delila ka na anw ka fɛn dɔ lajɛ yan rwanda premier o la bi donc i ye yɔrɔ min fɔ faut que réforme de ka kɛ assise ba dɔ de ka kɛ sur l'éducation k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɔlɔ éducation ni instruction ou bien enseignement danfara ye mun ye anw bɛ enseignement in dɔrɔn de kɔnɔ il est temps que an ka don éducation kɔnɔ l'éducation est plus pratique il faut les débouchés aux gens ni mɔgɔ tilara kalan na débouché ye jumɛn ye bi n'i taara anw ka sanfɛ kalanyɔrɔw la bi n'o ye université ye les facultés et autres i b'a jama bɛɛ labɔ k'a kɛ kɛmɛ ye i bɛ t'a sɔrɔ ɛnzinɛri ye mɔgɔ duuru de ye mɔgɔ minnu bɛ taa an ka ekɔli fast eni na école d'ingénieurs la mais i bɛ t'a sɔrɔ minnu bɛ taga ena dɔ in na i y'a faamuya n'o y'an ka faculté juridique sciences juridiques ni fɛnw ye olu ye mɔgɔ bi kɔnɔntɔn de ye ko nin bɛɛ ka bɔ nin bɛɛ bɛ se ka kɛ juge ni avocat ni fɛnw ye wa FSJ, faculté des sciences juridiques et économiques, a ressortissant bɛ sɛ mara la Mali kɔnɔ bi o de ka ca ka san bi saba bɛ kalan na bac plus sept de bɛ bɔ ka tila ka taa sɛ mara kalan kura ye n'a kun daminɛ n'o la dun ka taa jɛgɛ mara kalan kura ye ni masaw b'an fɛ yan sɔmɔnɔ karamɔgɔw bɛ yan bozo karamɔgɔw bɛ yan i tɛ san saba kɛ olu bolo n'u ma jɛgɛ gundo ta k'a d'i ma Ça veut dire quoi Il est temps an k'an kun tilennan dɔn anw bɛ mun nɔfɛ kalan in kɔfɛ de ne ko ko ne ye économiste ye mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye kɛ e ɲɔgɔn économiste tɛ mais i bɛ ka dɔ de ka nafolo tɔpɔtɔ n'o ma baara kɛ ka nafolo bila e ɲɛ dun donc il est temps an k'an denninw ladon sira dɔw fɛ cogo min na gouvernement y'u ta gouvernement m'u ta non seulement olu bɛna baara k'u yɛrɛ ye o tɛ dɛ olu de bɛ tila ka gouvernement ta ne hakili bɛ Cheikh Modibo Jara ka interview dɔ la waati min na a tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da a tagalen NASA la ka opération Pathfinder ka piloter fo ka taa planète Mars sécurité ni fɛnw kɛ robot ni fɛn minnu tagara yen n'ale tun bɛ k'o piloter a ɲɛmɔgɔba de tun y'a ye a ma dogo mɔgɔ la navette spatiale la yen mais e b'a faamu cogo di Cheikh Modibo k'a dajɛ la k'ale bɔlen mali la yan ka taa faransi a ye burusi sɔrɔ ka taa kalan kɛ faransi k'a ye fɛn fɛn kalan yan k'a bɛɛ bɔra ale kɔnɔ yen ko parce que technocratie ni bureaucratie dɔrɔn de b'olu fɛ yen mais ko ale kɛlen ka nin appel appel d'offre mɛn don min na k'a fɔ ko poste dɔw bɛ NASA la ale y'i présenter don min na a bonyana ale hakili ma ale ekɔliden faransi ekɔliden kalantɔ k'ale bɛ se ka ka ɲɛ sɔrɔ nin ko la mais ko amerikɛnw y'a wele ka na de u ye seko ni dɔnko de da kɛnɛ kan comme épreuve olu ye diplɔmu mɔntɔn mɔntɔn k'a da kɛrɛfɛ o filɛ o lahɔrɔma de kɔnɔ n'a fɔra sisan ko État mago bɛ jeme fɔlaw la u bɛ taa ameriki bɛɛ sɔnnen don mɔgɔ min ye jeme fɔla u b'o de ta ka n'o lasigi salle kɔnɔ aw minnu bɛ jeme fɔ aw minnu y'aw présenter aw bɛ na u bɛ diplɔmu minɛ bɛɛ la bɛɛ b'i ka diplɔmu da kɛrɛfɛ aw bɛ don kelen kelen cɛ bɛ jeme ta k'a d'i ma i b'a fɔ a b'a noter cɛ bɛna bɔ ni mɔgɔ min tɔgɔ ye ko nin de bɛ se ni bɛɛ ye jemefɔ la i ka diplɔmu tɛ lajɛ dɛ o de bɛ ta o de b'anw jɛ yan bi je pense que i bɛ ka min fɔ ni jugu b'an ka kalan na fɔlɔ o ye diplɔmu ye yan dɛ des bac plus 20 médecine na u tɛ se ka ɲin bɔ han anw ka bac plus 30 de bɛ yen bi a caman yɛlɛmana ka taa kɛ mori de ye u bɛ moriya bulon de kɔnɔ kura ye mais a ye mun ɲɛ bon nin ye baro ye komi an sera a kuncɛ yɔrɔ la i ye min fɔ i ye min fɔ Modibo tun y'a daminɛ lancée min kan nin to ye effectivement voilà kuma b'a bolo kuliji ok merci beaucoup karamɔgɔ kuma ɲɛna ok daw ee daw ee kuma dɔ b'i bolo walima ɲininkali b'i bolo ka ɲɛsin karamɔgɔ ma parce que an b'a fɛ k'a bila wagati yɛrɛ tɛmɛna a mɛnna awɔ awɔ awɔ waati ko kɔni tɛ tuguni sa filakɛ ye i ma jɔ i ka masakɛ de bɛ sanfɛ e b'i girin girin ka taa min an dal ka micro minɛ. masakɛ ye jɔn ye eh, karamɔgɔ karamɔgɔ k'i fo kɛra fila ninnu ka da ka gɛlɛn an tɛ foyi ye berekunkurunitigi kɔ
an ma jigin a la a bɛ faciyɛ baara de la o eh. wala eh, modibo ibrahim kebe ka livre in foto filɛ nin ye quoi n bɛ k'a yira parce que ne kɔni ma kalan daminɛ fɔlɔ mais a livre kɔni bɛ n bolo quoi a ye min sɛbɛn modibo kan
Très bien. Tamagide kɔni, Ibrahima Tamagide. Ah, nin fana ye cɛba dɔ ye. Awɔ, ayi, a wele don min na live in na yan. A wele don min na, vraiment karamɔgɔ, ne yɛrɛ tun bɛ eh, a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ. N'i ye kuma fɔ, yanni Maki k'a fɔ, n tun bɛ parce que mɔgɔw k'a dɔn fana, an bɛ invité caman wele yan nɔ, eh, Modibo min filɛ yan, Modibo de bɛ kɛ sababu ye ka an ni mɔgɔ caman don ɲɔgɔn na fana quoi. Faut que mɔgɔw fana dɔn, mɔgɔ minnu a jilajalen don, a jilajalen don vraiment live in ko in na quoi. D'accord Dawu. kuma b'i bolo eh, vraiment ne kɔni ne bɛ aw fo ka aw ka laseliw bolo kɔrɔta k'a fɔ karamɔgɔ modibo fakoli dumbiya ye ko komi ale yɛrɛ da ko ko ale yɛrɛ ye kalandennin ye o ɔ baasi tɛ nka kɔlɔsilikɛla jateminɛkɛla kɔni ye dɔnnikɛla ye a ye da sera kuma caman ma min ye ne yɛrɛ bɔ n cogoya la n kun tigɛ degun don nka ɲininkali min bɛ ne bolo dɔrɔn ka kuma kuncɛ kuma la ɔ sisan ka maaya sigi a minɛn kɔnɔ a an ka kumakanw sɛbɛnni cogoyaw la ɔ ale ni ka an denw yɛrɛ danbeya o jogodonw ma o bulon minnu bɛ yen e ye garijɛgɛ ɲumanba sɔrɔ k'i denw bila o sira kan nin waati kɔnɔ ɔ ne ka laɲini min ye sisan ni i bɛna i ka kuma kuncɛ ɔ maa caman de fana bulon b'u bolo a kɛra an ka furu kɛcogow ye an y'o o bulon ye jibɔn fana an y'o ye komi don bɛɛ fana tɛ foroba jibɔn ye ee hali bi jama caman makoya b'a la mɔgɔ caman makoya b'a la a kumakan ninnu fanga min b'a la jama y'a mɛn maa miliyɔn caman de ye a kumakan mɛn a ɲininkali min b'u bolo ka na waati bɛɛ tɛ ko an dɔw bɛ kɔ kan an tɛ mali kɔnɔ ee nka an ni mali man jan aw minnu bɛ o yɔrɔw dɔn ka sira don mɔgɔw kɔrɔ i tari o bɛ kɛ cogo di bɛɛ ka se ka a dɔn a ne kɔni bɛ kɔ kan tunkaranke ka ca maliyɛn na a ka ca golofin na golofin bɛ taama ɔ dɔ taamana ka furu kɛ kɔ kan ka denw sɔrɔ yen nka a ka nin laseli b'a to nin bɛɛ lajɛlen hakili jigira so la nin bɛɛ lajɛlen hakili jigira yɛrɛya la nin bɛɛ lajɛlen hakili jigira maaya ɲumanya la a n'a waleyaw la nka ni ninnu fana ko u bɛna a ɲɛ sɔrɔ walasa u kana na taa don jagojugukɛla dɔw bolo ɔ hakili jagojugukɛla dɔw bolo ɔ e bɛ sira jumɛn ni sira jumɛn de yira u la a n ko karamɔgɔw kɔni tɔgɔ fɔra an y'olu sigiyɔrɔ jɔnjɔn dɔn sɔlɔmu dɔya fana n'i kun bɛ se ka dɔ fɔ an ye an denmisɛnninw wulitɔ kuraw ye ɔ a y'aw madon nin yɔrɔ masina na tari nin dugu masina na komi karamɔgɔw yankilikɛla minnu bɛ yen yankilikɛla minnu b'an bolo bɛɛ sigiyɔrɔ tɛ kelen ye ni a nana kɛ min sɛbɛnnanko ye o na wuli ka samara don a sen na a ma don a yɛrɛ la Daw karamɔgɔ daw eh, a kana to arama ka kuma ka jɔ i la dɛ n'o y'i ka mikoro bila arama ko k'i bɛ question poser ka tila k'a jaabi quoi
Ee, ka- a, karamɔgɔ fakoli y'a bɛɛ fɔ o nin tɛ filaya kuma ye o ɔ sisan minnu bɛ fɛ sisan ka na ɔ ka tigɛdon sɔrɔ ka ɲɛyira sɔrɔ fo ka taa d'accord se ee, u bɛ se ka o tɔnɔbɔ cogo min ka a don u denw na ɔ hmm. wo sira minnu bɛ yen a maakɔrɔ minnu bɛ yen a dɔnnikɛla piyɔ piyɔ piyɔ minnu bɛ yen ɔ wo sira sɔrɔliw fana ni e yɛrɛ ye dɔ ye fɔlɔ an tɛ pan e yɛrɛ kunna e yɛrɛ ye dɔ ye fɔlɔ baasi tɛ ɔ ni sira wɛrɛ minnu bɛ yen k'o da an ma an k'o fara an k'o mara an hakili kɔnɔ ɔ ka wuli k'o siraw taama o tun bɛ diya an ye k'i fo nka i tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔ fana a y'i jɔ dɛ n mɔkɛ bi yan dɛ

tellement k'i ka ɲininka i ye ɲininkali kɛ yan ka ɲininkali kɛ k'a yira lɛ fo fo fo karamɔgɔ mori ka réseau banna. ds abon i folen don altesse arama maki a bɛɛ folen don koligi e ni andalikɛla wa n'an b'an ka muso sara fakoli bi yan o n y'a ee nin tɛ taa woro tan d'a ma ni a bara. mori bɛ ka mori bɛ ka na an ka live kuncɛ peut être réseau ko a bɛ na réseau parce que souvent réseau bɛ ban. n k'a lajɛ n'a sɔrɔ n'a nana an ka sɔrɔ ka a ka kuma kuncɛ kuma d'a ma sinon daw ka ɲininkali in faamura o daw ye ɲininkali in kɛ a tilala k'a jaabi a ye jaabi faamu ka tila ka ɲininkali kɛ tuguni ka tila k'a jaabi tuguni vraiment an y'a faamu wala karamɔgɔ seginna ka na tuguni

n'a ye question ta a b'a walawala walawalali fana a bɛ tila k'o walawala o tɔ ninnu ye min ye ka tila k'o fana walawala n kɔ tuguni a bɛ taa ten de quoi a n'a ka bamanankan sigi sigi sigi sigi sigilen ɲɔgɔn sanfɛ aa kabako don koyi daw foli b'i ye kosɛbɛ ne ka karamɔgɔ bon a b'a a b'a kunbu n'a ɲɛɲɛ bɛɛ sɛnsɛn ka k'i tɛgɛ I've I've seen it. No. That's Ala Ni cɛ.
bawo kuligi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ka bi panel la a y'a an kalan ko caman na karamɔgɔ modibo ka intervention ko ko dɔw yɛrɛ kun bɛ yen a yɛrɛ kun bɛ ne yɛrɛ ma dibi la nka nɔgɔ bɔra u bɛɛ la tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la faamuyali vraiment a faamuyara Ah. vraiment

han ouais tɛ mɔgɔ kɛ man go mɔgɔ ye fulaw bolo koyi ayi ne tɛ dɛ maraka de don o y'i tunka
ni maraka tɛ fula bɛ se ka nin kɛ wa maraka de don tunka voilà k'a yira la bɛɛ ka taa abonner compte in na quoi parce que ee kuma dɔw la laseli dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔw b'a fɔ ko ka ci ma mais déjà n'a cira i b'a ye telefɔni dɔw bɛ wa o fɛn ninnu ka girin telefɔniw ma quoi bon déjà n'a bɛ yen nɔ voilà n'a bɛ i mago b'a n'a bɛ youtube sanfɛ ee youtube dun filɛ youtube ma girin kosɛbɛ quoi i ma n'i mago b'a la dɔrɔn i bɛ taa youtube kɔnɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ yen nɔ i b'a lamɛn d'accord est ce que modibo bɛna na bilen yan a bɛ na a bɛ na kana kɔrɔtɔ dɛ a bɛ na Yeah. rezo ko de don a bɛ na rezo ko de don a bɛ na ko parce que parce que an kun ye wagati minnu fɔ olu bɛɛ tɛmɛna quoi bon souvent i b'a sɔrɔ u kelen bɛ non ah, bon waati fana waati fana tɛ aw ta ye o waati tɛ aw ta ye aw b'o waati fɔ cogo di Eh, eh, aw hakili la ko débat de don a kalan an bɛ kalan na aw bɛ waati fɔ ni fila n'a ka filaya tɛ waati tɛ ta ye o mɔgɔ minnu bɛ na n'i kɔni y'a dayɛlɛ anw bɛɛ bɛ duguma ne mɛnna ka lamɛnni kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la fo ni an banna sisan ko an tɛ lamɛnni kɛ n'o tɛ ka i wele k'a f'i ye nin ni nin de don i yɛrɛ tulo y'a mɛn ɔ n'a b'i sɛbɛ ma i bɛ wuli ka k'o kɛbaga ye k'o tɔnɔbɔ aa a tɛ tɛmɛ nin kan mais min digira n na dɔɔnin ee, karamɔgɔ ka intervention bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ee, ko dɔ ye n ne de tɔɔrɔ kun don c'est bon
Hein?
ko dɔ ye- ko dɔ ye n tɔɔrɔ a fulaw b'a la quoi ninnu tɛ baro ninnu baro ninnu tɛ kɛ fulaw ɲɛna quoi nin kun ka ɲi ka kɛ an yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ ee, ee, huis clos fulaw taga don a la kuligi filɛ nin ye sanfɛ
andal fana kun bɛ yen fila ninnu ni i ko a ye karamɔgɔ wele don wɛrɛ a kana filaw k'a la nka ni filaw de fana kɛra sababu ye ka karamɔgɔ yɛrɛ sama ka na dun a y'u to yen baasi tɛ parce que kelen filaw ye ne mamalakaw ye mais a bɛ komi filaw tigi fana yera bi ja ne mɔkɛw fana bɛ yen ja tigi b'aw la koyi

Dawo e ka sɛni min sara a bɛ yen eh, tunga yɛrɛ ye fɛnkɛ sɛbɛn o tunga ko komi an ye ɛri saba kɛ live la ko an kun b'a essayer ka bi ta jɔ yan ka siɲɛ wɛrɛ kɔnɔ proposition de don i ka i ka sɛni min sara a a n ka don don a bɛ yen sisan a muso cayara o a reincarné la ou a ma reincarné fɔlɔ de a ma reincarné fɔlɔ dɛ a bɛ yen a denw de cayara sisan a n'a muso bɛ ɲɔgɔn fɛ muso naani b'a bolo aa a ye sɛden ɲuman ɲuman dɛ